Pa nkhani ya imfa ya malemu Victoria Bobe, zikuoneka kunena kutino Amalawi ena akulozabetu a Malawi Police kunena kuti akuti ntchito sinagwire bwino, enanso kumakamba kuti a ndi bodza akuti sakukhulupilira zonena kuti anthu amene ajawa. ndamene anapha malemu Victoria Bobe enatu mpakana akumaipatsa moto kunena kuti akuti imene ija inali ngati filimu inali ganyu chabe amene aja ndaganyu omwe anauzidwa kunena kutino akagwire ganyu amene uja azikapanga pretend kuti ndamene anaphawo kumakamba zoti zochokeraso kuti izi Iyayi, tifotokozetu motere kunena kuti, timakuuzani nthawi zonse kutino mma community athu onse, ku Malawi Trends, ku Justin Tech, kunoku ku Facebook, kayaso nde kuti ndi ku YouTube kaya ndi ku TikTok, timakhala tikutsatira zimene inu mmayankhula. Inde tikukambatu za ma comment anu nde chomwe tipange lero tilowelatu ku community yathu ya ku tiktok ku Malawi Trends TV nde kumeneko tikupatsani zimene anthu ayankhula titaponyatu ma video okhudzana ndi malemu Victoria Bobe. Nde kaya mutionela ku YouTube, kaya mutionela ku Facebook, kaya mutionela ku TikTok komweko, iyayi lelo tatsikila ku TikTok ko. Kumeneko tapezatu makamaka anthu amene amatitsatila, apatu oyamba ndi a Sidra Eni, amenewotu analemba zoti. Ija ndi films basi apolisi mm anakanika kwambiri ndi bodza kwambiri eya comment tu imene anadzayika inanso kumakambano nde amayika pa pajani pa page video yake itino video yake tu ndija imafotokoza kunena kuti maloya iwo akunena kuti tu Zomwe anachita apolisi kubweretsa zigandanga zija pa mbalambanda kumene kuja anaziphera ufulu zigandanga zija nde mukudziwaso paja tinawawazaso maloya mu video imene ija ndeno uyu amathira comment kuti aah ngakhalesotu mukukambira nkhani yokambidwa mkamwa mkamwa chonchi tingoyenera kudziwa zonena kuti imene ijayi inali filimu chabe sizoti zinali zoona zimenezo bodza lachabechabe limene lija apolisi anakanika kugwira ntchito pamene paja ndipo anakanika kwambiri ndi bodza anangowatenga anthu amene aja kuti adzakhale ngati basi you know angochita filimu pamene paja anthu aja si amene anapha malemu Victoria Bobe ayi a Sidra Eni ifeyo timafuna tizikamba zoti democracy ndi kulemekezana nchifukwa chake timati maganizo ayikeni ku mole- molemekezanso maganizo aja anzanu ndi maganizo anu ifeyo tingowalemekeza kuti a inu ndi mmene mukuiwonera nkhani ija mwayioneti Nde democracy yoti imeneyoyo. Chabwino kuchoka pamene paja nde kunazabweraso wina amene amaonekaso kuti nayeso pa video yakeso yomweyo takambayo ameneyotu akuti ndi Enifa Witness. A Enifa Witness analemba zonena kuti zabodza izi akutinamiza serious mwaiona. Awaso nawosotu akunena kuti Nkhani yokhudzana ndi kunena kuti no azigandanga zija apolisi azitulutsa kuzibweretsa pa mbalambanda limenelonso ndi bodza limenelo kungonamiza amalawi basi atinamiza serious noti yaya magaya iyi nde ndi bodza atinamiza serious tutiro iyi ndi community yathu eti e, anthu kuika mang'ombe makamaka pa nkhani imene ija ya malemu Victoria Bobe ndi zigandanga zomwe zinatulutsidwa zija. Kodi zinathera pomwepo? Panabweransotu apa a Rashid. A Rashid akuti yes ndi zoona. Nanga ndi kwina kuti kunachitika chonchija? Nde muzidabwa kuti iyi nde kubwera bwanji comment. Comment imabweranso pa video yake yomweyo imene tikuinenayo zonena kuti no maloya anadzudzula police kunena kuti yalakwitsa kwambiri. Yalakwitsa kunena kuti. Atuluse zigandanga zija ndikuzijambula nkuzika pa mbalambanda anthu nkuziona aziphera ufulu pamene paja apa nde kuti comment iyi ikubwera kuti yes kutsimikizana ndizimene kukhala ngati maloya aja amafotokoza kuti inde ndizoona nanga ndikwina kutino kunachitika zinthu chonchija kuti achina zigandanga zija kuziika pa mbalambanda Timakuuzani nthawi zonse timakutsatirani zimene mmayankhulazo otukwana timadziwa mukamatukwana timangozitenga kuti basi ii nanga tingati chani kodi imeneyotu nde imeneyo basi ndi the price we have to pay for broadcasting nkhani kuti nthawi zina zake malipiro amene timayenera ti- tipereke ifeyo ndithudi eh? Eh, malipiro amene timayenera tipereke ifeyo kuti tikuwulutsa nkhani nkhanizo nthawi zina zake zimakaponda ena ake ndithu pa mtima nde eh, ena amatukwana ati maphunzo aja timangoti ah imeneyo nde basitu mtengo omwe tikuyenera tipereke ifeyo ndithudi that's our price for being here koma we understand and we respect every comment timalemekeza comment ina iliyonse imene mwayika yeah Ngati pakufunikira kupanga clarify timapanganso clarify. Ndetu nkhaniyi chomwe chachitika kuti tibweretse makamaka mamawu ndi ma points amene aperekedwa ndi anthu amene aja makamaka awiri aja akuti ndi bodza. Apolisi aja kubweretsa zigandanga zija ndi bodza. Zimene zijazi ndekuti zachita kupatsidwa ndi ganyu amene uja. Akapeza anyamata ndikuwalemba ganyu muzikafotokoza ngati ndinu amene munapha eti? Eeh mwaiona? Nde kuti mulandirapo ndalama zanu mwaiona nkhani yoti kulowera kumeneko nde kuti anyamata aja ndikupita kumene kuja achina Eliya onse aja apamenepo ndithu eh kukapezeka zoti basi nkumafotokoza zonse zija tinalowera apa ah zinali motere motere basitu nkumatani kumapezeka zoti atafotokoza Eyi imeneyoyo sizotitu yangochokanso ku community yathu ya ku tiktok yokhayo ayi ngakhalenso m'masamba anchezo monga ngati ku facebook anthu akumagawananso nkhani zimenezo kuti ah apolisiwa atinamiza apa ili ndi bodza ili anthu awawa apatsidwa ganyu kuti azikafotokoza motero kukakhala ngati kuti iwowa ndi amene anapha nde azioneka ngati polisi yagwira ntchito Chabwino, tingathe kumaona choncho malinga ndi mmene enawo akunenera eti, koma ineyo ndimafunako kuti tipange question kuti, Kodi zimene akuyankhula anthuwa ndi zoona zonena kutino apolisi anatinamiza pamenepa kuti anthu ajawa ndi aganyu? mm? Magaye, ndalama inde ili pampeni eti, Eee ndalama ili pa mpeni ili pa minga kuti no ukuti uyitole umabayika ndithu ukuyenera ubayike koma kubayika kwake kukakhale kumene kuja ndi ndani amene angalole kugwira ganyu ngati amene ujayi chifukwa ganyu ngati amene ujayi namba wani akupita atapo ndiye kuti paja ma, ma tv monse anthu anawulutsidwa nkhope za anthu amene ajawa eh? anthu aja ndi aku malawi iweyo ungakagwire ganyu ngati amene uja ukayipitse dzina lako kuti ndiwe wakupha chongofuna kuti upeze ndalama. Nzoona zimenezo? Kuipitsa dzina lako kumene kujako ndi koti sikungadzayeretsedwe olo utakhala zoti linali ganyu yotani, olo papita zaka, zaka, zaka zotani. Ukabwereranso ku community kwanu, sinanga poti ndi ganyu, tagwira ganyu tamaliza, atipatsa ndalama zathu, ndibwerere kunyumba. Ukuona ngati anthu a m'mudzi mwako angakakulandirenso kunoti iweyo, imeneija inali ganyu, olo kuti ukawafotokozere angakamvetsetse? Si nde kuti adzikanena zonena kuti ah, uyu munthu wakupha uyu, tikusunga chigandanga tiyeni mthamangitseni. Enasotu akhoza kupezeka zonena kuti akakupanga zipongwe kumene. Musaiwaletu zonena kuti maneba azitu akumajen akujeni kuja timati machani kodi kuja chigumula kuja mm? maneba za Victoria Bob aja anakwiyatu paja ankafuna kuwamenya anthu aja Apolisi ndamene anachita kuletsa kuuza maneba tiyeni lowani lowani munyumbamu haa chonde apolisi tipatseni chance ife tiwamenye anthu amenewawa tufuna tingowalanga tokha mukuona ngati ndekutino anthu mmamidzimo akwawo tingoti kumalawi kuno community basi ingamakuoneno mophweka uta utati ubwerere kumudzi kuti imene inali ganyu chabe ubwerereno sopano haa ndagwira ganyu yanga andipatsa ndalama ndizipitano kuba kunyumba kumene ndimakhala anthu akumeneko akakulandire bwino bwino Ndiye tidzinena kuti popanga ganyuwo sukuwerengera zonena kuti ukuwononganso dzina lako? Poti nkhope zija zinapita m'masamba a mchezo zinaulutsidwa pena paliponse. Ayi, inetu ndikuona ngati, ngati ali ganyu, nde anthu aketu ndiye si a ku Malawitu. Akagwira ganyu akuyenera azipita komwe amachokera, kaya amachokera kaya ndi kuti, kaya ndi ku Zimbabwe. Ndiye anthu a ku Zimbabwe angamayankhule Chichewa chonchija, amene amayankhulira chonchija? Ganyu angakhale patino? Ine ndikuona ngatitu anthu aja ndi amene anapanga chipongwecho mmene zikuonekera pamenepa. Ngati ali ganyu nde ei ayi ganyu wake nde ngowawatu kuposatu maganyu ena. Uyuyo nde ngowawa osati masewera chifukwa ngowononga dzina lako basi mpakana kalekale dzina lako ukuwononga. Nde ndi ndalama zingati zomwe ungalipiridwe? eh? amene olo utakhala kuti chani nde kuti uzisowa mtenderetu ukazidyera kuti ndalamazo nde ine ndikuona ngati anthu aja si ganyu ayi anthu ajawo akhoza kukhala kuti polisi inagwiradi kuti ndi amene anapangadi chipongwe zimenezi ee mmene amafotokozera muja ena nkhope zija zili zakugwa chonchija ganyu mpakana kukaononga dzina lako chonchija achibale ako azikuona bwanji hmm? akanakhala mwina amakauza kuti zithera kuselo komweko kuti nkhope zako sizulutsidwa mwinatu koma pamene paja nkhope mpakano kafikano pa tv ganyu ameneyo eh, nde ganyu wake wopwetekatu inu mukuona bwanji kuti tiuzeni maganizo anu pa nkhani imeneyi akuti anthu aja inali ganyu eti apolisi analemba ganyu anthu amene aja inu mukuiona bwanji ine ndakuuzani maganizo anga inunso mungatiuze maganizo anu mu comment section imo koma molemezanso maganizo a anzathu eti, akuti.